ndị ugwu ndị kpọrọ onwe ha terọrist ka the same gọọmenti na-ayọ biko ka e make peace with them mana onye igbo enwerọ ọnụ okwu a nwụrụ ya a tụọ ya life imprisonment ọ dịkwa egwu Mathias nwanne m nwoke na ihe a wụ ihe anya mmiri na ihe emeri dịrị onye ọbụla kpọrọ onwe ya ezigbote onye Igbo onye ọbụla kpọrọ onwe ya ezigbote onye Igbo ihe a wụ ihe anya mmiri ihe ra ya n'ime anyị na kedu ka a ya-esi na-enegotiate with bandit eri ya n'Igbo mewere exist ị nụgo na e jee tọrọ ụmụaka na skuul ụmụ agbọghọbịa na skuul nụgo na ndị Igbo na-eme ya ha adị eme ntọ mana na ihe na-eme kịta na ihe na-eme kịta na ugwu awụsa some days ago e jee tọrọ Chibok ụmụaka again Chibok girls a tọburu ha ncha mụsigo ha bụzi grandmother kịta a tọrọ nwa gị tara afụ nne nwa gị bu nine months mụọ ya kpọga ya praịmarị skuul ọ gacha baa sekọndịrị skuul ss1 and ha ji atọrọ aja de eji atọrọ ndị js1 js2 ss1 and ss3 ụmụaka akpụchagoro ala dịgo matured e buru fa baa ime ọfịa share ya n'ime onwe ha dinaa ụmụaka ahụ breakichaa ha virgin tụwacha ha ime ụmụaka na two years three years they will be adapted to ndị igbo ihe igbo jide ebube gbuo dike gbuo dike n'ọgụ ụlọ ụbọsị dike ruru a chọba dike so m na-agwa unu bụ unu bụ ndị gọvanọ unu bụ ndị sinetọ unu bụ ndị nwere ọnụ n'ala Igbo gọọmenti na-ene anya ọ ya bụ ị kpọọ Tinubu na fonu taa ọ zaa gị i mee invite na o nwere ihe ị na-eme ọ bịa o gosi na ị nwere ọnụ n'ala Igbo ebe na-agbago nkịtị ka a tụọ Nnamdi Kanu nga a da egote nwanne n'afịa o nwerọ ihe e megide ka e gote nwanne n'afịa na the case Nnamdi Kanu dị very clear na ndị ugwu ndị kpọrọ onwe ha terrorist ka the same gọọmenti na-ayọ biko ka e make peace with them mana onye Igbo enwerọ ọnụ okwu a nwụrụ ya a tụọ ya life imprisonment so biko ka m na-ayọ unu watch mgbe a na-eme the lawyer interview a ka ya-eje court of appeal ọ bụrụ na o nwe ebe maazị Nnamdi Kanu nọ mejọọ unu bụ ndị Igbo ndị gọvanọs ndị sinetọ a da ese okwu n'iro ada ere nwanne n'ama ụnụ gbaa alụ pụtanụ nyenụ aka na court appeal anụ a ga-afaịlụ ka a napụta nwanne anyị nwoke a na-atụ ya life jail ịhụ maazị Nnamdi Kanu na ala Igbo ka ọ nọgide na mkpọrọ nwụọ ọ dị mma life jail ya atụ ya bụ ka ọ nọgide n'ime mkpọrọ nwụọ anyị n'agha anyị bụ ndị e merie n'agha egbula anyị ka a na-egbu ọkụkọ enweghị onye igbo obi dị mma and that ideology of biafra abago n'isi onye ọbụla bụ onye igbo ma gị nwa na-anụ onu m rapụsị ihe ị na-erite n'aka naijiria ụbọsị ọbụla mmadụ tete n'ụra the idea ịgwa gị na ị bụ onye biafra na naijiria na-eji eke otu gị eke otu ọ dị gị n'ime ị na-awụta onwe gị as na ị bụ onye a zọdoro ọkpa n'elu that na ị bụ slave that you are being trapped upon ihe a the ideology ma mgbu ya ị ma ejikwanụ egbe kwụsị ya ịgbagbu m kwusịgodo okwu a taa ị pụta gbuo m echi maka na mkpụrụ okwu a ọ bago na ntị ụmụaka ụmụazụ a na-etolite sị na nwata chọba nke ya ọ bụla ajọ nwa Ihe m na-ayọ Igbo governors Igbo senators ọ kwa n'ebe a ka e ji ama na tribe nwere agba ị da azọ Nnamdi Kanu your tribe ka ị na-azọ ụnụ na ebe a na-achị as governors ndị Fulani na-egbu anyị Ụzọ Ụwani be anyị is no go area my own sister nwunye m my own wife m na-anụ na be anyị nwunye nwanne m nwoke nwunye m ka ọ wụ Fulani gbagburu ya na Adani ọ bịasị Ọnịcha na-ana di ya nọ Mgbuka Obosi my own wife he was shot down be nna m a na-agụta ọnụ Adani a na-agụta ọnụ Ugwuijoro na Abbi ha bịa chụọ the whole village ọsọ gbaa ndị agbala ka nji unu bụ governors anyị nọ na-ekiri anyị naijiria na-awork ọ dị mmadụ kwuo okwu biafra hmm? naijiria na-arụ ọrụ ihe adị mma enweghị onye na-asị gị bịa napụta Nnamdi Kanu bịa napụta ndị Igbo unu nwe step in na the case of Maazị Nnamdi Kanu bụ step in for ndị Igbo to be proud of themselves n'ihe ndị awụsa mee n'imo steeti mbọsị a gị nwa nwa afọ igbo were kamera ka ị video onye awụsa o rituo n'ọkada kụọ gị eti ka a kụrụ pan na be nna gị ụmụnne ya rọsha gị mee escape wepụta mma ka a stabụọ gị etu e si emegbu anyị n'ala igbo dị mma anyị kọcha ugbo were efi jee zụzọ richa ihe anyị kọrọ nwere nothing anyị win kpoo president anala anyị the power since forty something years enwebeghị onye igbo bụ a typical onye Enugu Anambra Imo Abia chịrị igbo anụnwa chịrị Nigeria as a president ọ na anyị etorughị ya ọ na akwụkwọ anyị erughị ya mana igbo anụnwa anyị na-ekwu bụ one of the richest community in the whole west africa one of the richest community ejesi m lokoja bata maka chi onye ọbụla a mụrụ na lokoja too na lokoja ruo to my age wee bịa ọnịcha ọ ga-eche na o jere obodo oyibo ejesi m lokoja bata ebe a na-akpọ Obajana na lokoja onye ọbụna a mụ na lokoja too na lokoja toro to this our age wee bịa ọnịcha ọ ga-eche na o jere obodo oyibo so ihe m na-ayọ ndị igbo ma governors ndị igbo ha nụkwara the same ọgụ ụmụnne ya kpọpụta ya ihe m na-ayọ biko doo doo doo mụ maazị Ezeakụ ji obi ọcha m niile ayọ ọ bụrụ na Nnamdi Kanu na-enupụrụ unu isi ọ bụrụ na ọ na-akparị unu akparị ọ bụ na o nwere ihe ọjọọ o mere unu unu bụ our igbo prominent people government official gbagharanụ anyị nwere mmadụ dịka Bianca Ojukwu n'ala igbo ọkwanụ voice ka enyi dị asị gị bịa gbuo onwe gị a na-ekwu na onye dị otu a kwuru o nwere ihe aja anyị ji wee dowe gị na that position onye ọbụla nọ na great position you are there to speak out for the good of the less privileged for the good of your people a na-asị na nwunye Ojukwu kwuru okwu dị otu a na ọ nọ na court mbọsị dị otu a na ọ jekwuru president yọọ ya maka otu a bịa ka nwunye Ojukwu nọ taata o nwere he has what it takes to visit Tinubu nwee meeting ọ dị proud video post na ọ bịara ịyọ maka release of Maazị Nnamdi Kanu ọ dị ka anyị chere na nọchi oyi oyi anyị rapụ onwe anyị otu a ọ ga-emetụkwa onye ukwu metụ onye nta o metụ Dave Umahi bụ the minister of works yes n'ọfịs ya achụpụsị anya some months ago ka last year ụmụ ọrụ ya nọ under him na-akparị ya na-abagharị ya chọọ ihe fọrọ ya bụ itiri inosabi ọgụ ọ yọwazie biko if hausa man is the one in that position nobody who damn you which igbo man can talk to eh, eh, eh, to to to to hausa man in that Dave Umahi's position dave dave dave na-achị na-ayọ biko onye awụsa na-aba a na-abagharị ya mba ka na-abara nwatakịrị but I must tell you onweghị ihe ga-eme ka onye awụsa bụrụ minister of works makwa ihe ọ bụ na position a ka the whole southern east governors makwa ihe ọ bụ onweghị ihe ga-eme ka ọ bụrụ onye awụsa nọ that position ka onye igbo nọ under him pụta kparịba ya publicly na video na-atinye na Facebook maka na o chiri ha warning na ha na-abịa ọrụ late ịbịa ọrụ late enye gị punishment oji okwu ụnụ ụgwọ ojiri ụnụ ụgwọ salary they messed Dave Umahi up ekiriche m the video ebe nwanne anyị nwoke na-ayọ ha mgbaghalụ si na anyị enwezi ọnụ okwu na be anyị anyị dị ka ndị enwe enwe kedu ebe anyị ga-ebido so mụnwa bụ maazị Ezeaku Ejiofor na-ayọ biko ụmụnne m ndị Igbo gọvanọ Enugu gọvanọ Anambra eh Soludo anyị fụrụ aka gị ma mgbe ise picture eh, Nnamdi Kanu na banner dowe n'ọka si release Nnamdi Kanu for you na ị ga-analụ surety you tried your best mana ike agwụna ụnụ n'ọrụ a biko chịkọtanụ onwe my brother ka m gwa gị eziokwu ịma ngwa m na the whole eastern governors bịa nọrọ otu a the whole eastern senators kpọọ meeting maka ihe gbasara Nnamdi Kanu sị na fa na-eje Aso Rock to plead with the federal government ka e release Nnamdi Kanu kama e release enye ya condition ị gaghị agwa m na ha ma nge ha ntị mana ọ dịka ihe a na-eme mụ na gị ka ọ na-emewu ha nwa maka anyị na-afụ ha nwazi iron body anyị nwere n'ala Igbo mana ọ dịkwa ka otu a mụ na gị si nọ na Nigeria ka ha si nọ ọ dị ka ha nọkwa ụjọ ụjọ ụjọ I don't know because ị sị m na ọ ego o nwere ha ncha bụ dara ogbenye they are all millionaires in dollars ego so kedu ihe bụ dị isi ka emerụ na ebe onye si bịa na-azọ anyị ụkwụ n'elu gbaa so mụnwa bụ maazị Ezeaku na m ayọ igbo politicians hapụ ike ọcha ụnụ nwa na-eje biko jeenụ gopụta nwanne anyị nwoke ọ ga-abụ nnukwute credit dịrị anyị igbo be anyị anyị dị emena na-agbapụta Nnamdi Kanu ka anyị gbapụta ka n'igbo Eh, ofu Biafra anụnwa ka a nụrụ ọgụ gbuo ihe niile e gburu jide Ọnịcha niile gbarie wee nye anyị 22 pounds e bido n'isi ofu Biafra ihe a bụ ideology you can't kill it ọ bụrọ sọ Naijiria na-eme agitation for freedom the same Biafra idea kịta ka Nnamdi Kanu bịakwa wete n'ụdị nke ya ka o si weta ya mana ife anyị na-ayọ ọ bụ sị rapụ ihe na-ata n'abalị ya bụrụ anwụnta sị wepụta Nnamdi Kanu n'ime maka Chineke ọ bụ ntị ọjọọ na ndị Hausa na ndị Yoruba tụọ Nnamdi Kanu nga in short ọ bụghị Hausa na Yoruba tụrụ ya nga ọ bụ na Nnamdi Kanu unu rapụ ya na appeal court ọ ya e ji atụ Nnamdi Kanu nga o nwekwa onye Igbo nweziri ọnụ okwu n'ala Igbo ka m gwa gị eziokwu you can't talk and some of us na-agba mbọ ihe dị agha ka ihe ghara imebi n'ala Igbo kedu energy anyị nwa ga-eji tinye na-agbadị mbọ na-etake the risk ama m ife m gbagharị today na hospital ndị nọ unconscious e butesi ụlọ ọgwụ ma obere nwa you know ihe m ji pụta ebe a bụ after three I was helping them ama m so many things ihe m ji ọnụ ọnụ ọnụ m a m ji ekwu okwu a liberate ya n'ala Igbo thousands of people ama m how many homeless people m nyegoro ụlọ gosi na ọ na-atọ m ụtọ ka Igbo karịa London mma ihe na-echu m ụra everyday bụ how can we show London na anyị nwere the same isi ha ntutu ha nwere how can our land be better than UK ka onye ọbụla dị mma wee na-abịa Igbo leaders kedu ebe anyị ga-ebido kedu ebe anyị ga-ebido agwa maka echi

nọmba 1 Nnamdi Kanu bụ somebody m ma na over 60 percent of ndị Igbo na-eso but tata na nso na a tụrụ ya nga eh, obi ndị mmadụ dị ka a wụrụ ha ice water if not for anything for the love so many people nwegoro ebe ọ nọ ndị Igbo leaders kwesịrị stand with him wepụtagodi ya n'ime wepụta ya n'ime Nnamdị Kanu akarịgo iwepụta n'ime dowe ya na East ebe a gwa ya na o nwerọ ebe ọ na-eje mee ya house arrest weta security a governor of a state can do it wepụta ya dowe ya na Ụmụahịa gwa ya na o nwerọ ebe ọ na-eje for now kpọrọ security kpọnye ya nwee ebe ọ chọrọ ije within Nigeria ya were escort jee dishon ọ ma escape out of this country government can pay those how many policemen seven policemen can do that six policemen can be his personal security e nwee ebe a na-eje a na-aga ịdị a na-aga uche ka e jikwa na-eme ihe to protect where you come from how far Buhari so nụọ the war Buhari he was a general during the war he gave commands to kill during the war later later Buhari ruled Nigeria as a president again. Buhari have ruled before and still rule Nigeria the second time. ndị Igbo kedu ihe mere unu na-abụberọ president during the war mmadụ onye general ndị Igbo jidere Hausa gbuo ndị mmadụ we are only in our territory defending ourselves mana ihe niile a gburu ndị mmadụ during the war mechakwa chịa Nigeria Buhari gburu egbu egbu during the war he was a general then mesịa chịa Nigeria before chitakwa azụ na nka chịa Nigeria chịa Nigeria for complete eight years after two years ọ chịsị Nigeria ọ nwụọ which means o ji anya ọnwụ chịa Nigeria and ọ nwụrọ ọnwụ ike ọ nwụrụ na nka Buhari anwụrọ ọnwụ ike ọ nwụrụ ọnwụ chi ọ nwụrụ na nka mụ na gị nọrọ eji anwụ a ma sị na anyị nwụrụ ọnwụ ike kedu ebe anyị kwụ akwụ onye na-afụrọ ihe mere during Peter Obi na Tinubu Peter Obi adaa a kwatuo Peter Obi kedu ebe anyị ga-ebido protect us Ezeaku is crying. Igbo leaders protect us. Protect us, Igbo leaders. Protect us. Protect us. Our land is not safe. Somebody anaghị asụ Igbo ga-abịa ebe a bụrụ a kidnapper. na-eburu ndị be anyị nwanne m nwoke anyị jee nụtara nwaanyị n'Akpugo mbọsị ya ruo Anambra State University Igbariam nawa be ha si ebe a ka ọ kwọtuwa nawa Umumbo Umumbo ndị fulani nyanwa ji ọnụ ya confess na ọ bụrọ ndị igbo ndị fulani confront ya with AK gbaa Highlander pieces kidnapụọ nya na nwunye ya dobe ha n'ọfịa for three days nwaanyị o jee nụta onye Umumbo here one of our member the wife is a lawyer him himself is a lawyer and the nwaanyị etakego in dowe di na nwunye n'ime ọhịa for complete 3-4 days akwụọ ransom n'anị igbo ebe a n'Igbariam here side Achalla my own village enwerọzi ihe bụ ugbo na be nna m sọsọ ugbo backyard ka anyị na-akọzi unu protectie nụ anyị onye ọbụla apụta in the name of na ọ chọrọ ị protect ndị Igbo ka m gwa gị eziokwu even if the person is doing it in a wrong way the person ndị Igbo ga-efollow ya because we are bleeding ọ bụ na unu na-aghọta na Nnamdị Kanu na-eme ihe in a wrong way otu ndị ụfọdụ politician si kwuo otu i si aghọta ya protect ndị Igbo ebe ọbụna Nnamdị Kanu si mejọọ unu adị m very sorry anyị bụrụ ụmụnne ụmụ unu ndị Igbo na-asị biko nụ gbaghalụ Anambra State Governor gbaghalụ Enugu State Governor gbaghalụ nwanne anyị nwoke Imo State Governor gbaghalụ nụ nke Abia gbaghalụ nke ebonyi gbaghalụ nụ biko nụ ma ndị chịbụrụ na mbụ anyị ji ihe mere anyị saji asụla asụsụ onye ugwu anaghị anụ kịta ma onye ofe mmanụ anaghị anụ ayọ nụ biko nụ ihere ghara ime anyị na kedu ka a ya-esi na-enegotiate with bandit eri ya n'igbo mewere exist ị nụnugo na e jee tọrọ ụmụaka na school ụmụ agbọghọbịa na school ị nụgo na ndị Igbo na-eme ya adị eme ntọọ mana na ihe na-eme kịta na ihe na-eme kịta na ugwu Hausa some days ago e jee tọrọ Chibok ụmụaka again Chibok girls atọburu ha ncha mụsigo ha bụzi grandmother kịta atọrọ nwa gị tara afụ nne mma gị bụ nine months mụọ ya kpọga ya praịmarị skuul ọ gacha baa sekọndịrị skuul ss1 and ha ji atọrọ aja ha eji atọrọ ndị js1 js2 ss1 and ss3 ụmụaka akpụchagoro ala dịgo mature eburu fa baa ime ọfịa share ya n'ime onwe fa dinaa ụmụaka ahụ breakicha ha virgin tụwacha ha ime ụmụaka anọọ 2 years 3 years they will be adapted to their culture there ha esorokwa mụtawa terrorist ihe a na-eme n'ugwu Hausa nwekwa ike gbadataba anyị echi ị nụ na abịa buru ụmụaka sekọndịrị skuul protect kwanụ anyị maka ebe ha bụ ego anyị na-achụ anyị n'ugbo ọzọkwa dị ka ọ ndị Igbo ga-aka mụta ndị dị strong ha gbadatakwa bịa palụ na cheke ma ndị polisi na-akwụ n'ụzọ otu e si etreat onye Igbo ka e si etreat onye na-asụ Hausa telling you e ji ekwuru ya bụ anyị nọkwa under siege bikonụ ọ dị nnọọ ka anyị nwezini stand kedu ground anyị nwe na Naịjirịa
yes ị na-ekwuzi ka anyị nwebu ground na naijiria o nwebu mgbe anyị nwere ugwu ndị igbo politicians akpụtugo ugwu niile ndị igbo nwere anyị bụzi o nweghị ihe anyị bụzi kọbọ kazi anyị mma n'obodo naijiria
kedu ground anyị nwere na naijiria now as onye igbo gwakene m ihe mere anyị kịta na anyị bụ naijiria na an igbo man bụ a naijiria man that is gwagodo m ofu ihe mere ya ọ nọ na-eru anyị n'okwu chief of army staff bụ onye Igbo IG of police bụ onye Igbo president of Nigeria bụ onye Igbo chief judge of Nigeria bụ onye Igbo ka ọ na anyị abụrọ mmadụ kedụ tribe mekere Nigeria ma a na-agụ Hausa Igbo Yoruba this three tribe mana anyị bụ ndị e meriri emeri yes ya dị oge ya taa anyị bụ ndị e meriri emeri that's just it na ndị ahụ e meriri emeri nwekwe ka anyị si anụ ọgụ ka ugbu anyị dịgodo atọ ọgụ ụmụnne m atọ na mba